In this video, uh, we're going to solve in short ndingonena kuti uh, we're going to practice uh, logarithm problems so without wasting much of our time let's go to uh, our first example mind you uh, zitsanzo zomwe zilimo zinafunsidwa pambuyomo so ndangotenga mapasi tipe pambuyomo so our first example aonena kuti uh, given that

apa tipakonze pamene papapa ili proper fraction komano tiikonze ikhale improper fraction so what we need to do ngati mukumbukira za ku primary zija uh, we're going to multiply 6 ndi 4 then tidzaphatikize ndi 1 ali pamwamba so 6 times 4

komanso ndi amene akupanga sponsor eh, so tayamikire kwambiri komanso usaiwala ukapanga subscribe uh, youtube channel unique online classes malawi as well as liking the facebook page unique online classes malawi so another question um, it leads

kutanthauza kuti ma base onse ndi ofanana so we can just equate the bases so here to be x is equal to uh, 6 minus x basi ndikuti chachiwiri ndikukapanga like terms together so combining like terms together what will happen here uh, we're going to move this one uh, akapite ku left hand side so it will be uh,

plus uh, log of uh, m minus 1 base 10 ndikuti zatheka pamenepo and the next thing applying the laws of logarithm tipange laws of logarithm apa kumbukirani kuti tikamataimusa malogi ndi kuti maphatikiza so what we need to do here we're going to multiply that one so the left hand side ikhala imene ilili so here you have a log of 2m plus 6 base 10 is equal to here it will be uh, log of base 10

ndi pachibale ndiye kuti aphatikiza komanso ti ndi 6 wa positive ndi 10 wa negative all whole numbers so we can combine them since we are making m the subject of formula so m akakhala kumene kuli positive or whatever so chimene tipange apa uh, tikhala 6 plus 10 is equal to and here we have uh, uh, 10 minus i mean that is 10m sorry 10m minus 2m ndikuti uyu wapita that side adawa apita that side so uh, ndo a positive

value of m is equal to uh, 2 so uh, pamene papa ndiye kuti tapeza our value of m as 2 yeah hehetu magayizitu komano osaiwala kuyamikira timven tv for sponsoring this video

Solve the equation log of 343 base 7 is equal to 2x minus 5. It was question number 4 in 2008 and the marks awarded was eh, 5 marks. Titani pamene papa. Chimene tipange uh, this one ndi marks onse sizigwirizana fuka akhanga ndi ma steps ochepa chabe apa. What we need to do we are going to change this equation kuti ikhale exponential equation. So for that one to be exponential equation

and uh, chimene tipange combining like terms together so uh, tindi whole number 3 ukunso tindi negative 5 whole number tiziphatikize zimene ndi ma like terms so after combining it will be uh, 3 um, b plus uh, 5

ndiye kuti that's 4 tanthauza kuti uh, our value of x that's 4 final answer as uh, x is equal to uh, 4 basi mwateremu mwapeza value ya x so you can prove it muone kuti ikhaladi yolondola komano ndi momwemo ndithu

uh, ndingoyisintha imeneyonso ikhale yani exponential equation ona so kuyisintha khala exponential equation uh, we have uh, 27 then raised to the power k is equal to our base that's 3 so it will be 9 raised to the power the whole of that one k plus 1 and now chimene tipange apa apa we have to express uh, these two numbers those bases kuti akhale msame base

And, and uh, reaching this point you can see that this base is the same as that one ndekuti tingolemba mapowers ungo apanga equate so it's 3k is equal to uh, 2k then plus 2 etu maguys itu and uh, combining like terms together you can see apa kuti ndi 3k komanso apa 2k ndekuti ngozipanga combine

ansa basi adyeka pamenepo ndithutu magayizitu ndi mmene mungamadyere zimenezi you can see ndi zophweka anthu amavutitsa "Eh, malogi this malogi that very simple komano ngati simunaonere kuma video ambuyo mmene tikapanga derive laws of logarithm laws of indices and the like it could be good mukanaonera muonere kaye zimenezozo kenako n'kudzapanganso practice zomwe zili apazi

the minute zili pa calculator tumati upange ka- uh, punch in log of 2 umaona kuti ma values ake ndi amenewo so without using a calculator we should evaluate uh, we should evaluate log of 12 titani chimene tipanga papa so uh, solution uh, we need to simplify 12

tikutero chifukwa chani mu 4 muli tithanso kumpanga simplify kuti akatipatse 2 apa 3 watheka kale now um, applying laws of um, logarithm tikakhale kuti times muza remember ndiye kuti we just add so here we're going to have uh, log of uh, 4 base 10 then plus log of uh, 3 base 10

of 3 base 10 now apa apa tipanga log of i mean laws of logarithm yokhudza ndi power ija ndikuti what you need to do here uh, kapawa kaifeka aka kakuyenera kupita in front of log azakhale that side so it will be uh, 2 then uh, log of 2 base 10

uh, apa ichinso ichi tinapatsidwanso from the question uh, amanena kuti uh, amene ndi 0.477 as you can see here apa so instead of writing log 2 komanso log 3 we're going to replace ndi uh, those values so here it will be

1.079 so you can punch in your calculator muone kuti ansa ikupatsani chani pa calculator panupo mungopanga punch log 12 tione kuti ngati tapezadi ansa yolondola yeah tapeza ansa yolondola etu magayizitu so let's now proceed to another question iyi akuti we should evaluate log of 5 base 10 using the values which have been given

Uh, we need to express that guy kuti akhale ku manambala amene tapatsidwa amenepopo we need to find a relationship so what's the relationship there apapa sitinganene kuti tipange uh, 2 plus 3 kuti ansa ikatipatse 5 kuti ikatipatse 5 zimene zosizoona sitipanga apply

0.699 that's to the nearest eti ma guys you may wonder kuti nchifukwa chani sinaphatikiza apopo awo it's like tikupanga reverse zinthuzi nde singagwire komano ikanakhala kuti uh, tindi uh, atipatsa kuti tipange ex- ah, sim- evaluate log 6 kuti we should evaluate we should evaluate uh, log 6 base 10 apopo nde tikanasaka tsopano relationship ya these numbers 2 and 3 kuti ikatipatse 6 Mwaona? so pamenepo chimene tikanapanga chimene tikanapanga let me clear the space I should get the space for this chimene tipange ndiku ndikupanga break apopo ndekuti tikhala log of 6

301 plus 0.477 the answer is 0.778 tanthauza kuti log 6 the answer will be that one you can try or you can just punch in on your calculator ndikupanga log of 6 muone kuti answer ikupatsani chani answer ndi 0.7781 so to the nearest this is our answer

a squared over c, over c base a and max amene tapatsidwa ndi 4 max it was question number 10 in 2012 so titani chimene tipange apa ndikuti we should apply laws of logarithm tichikonze chocho so we have um, log of a squared over c base a imene kuti timasule ndi kuti tichotse right so ikhala um, log of a squared base a minus log of uh, c base a ona and uh, applying another law of logarithm here you can see that power power imene ili pamenepoyo chimene tipange timukonze ameneyu apite ku front uku so ikakhala chani ikakhala 2 then log of a base a minus log of c base a now apa pamene tafika apa tsopano ndekuti tathana nazo basi yacheka mmenepo tuimasula yonse so you can see apa log of a base a tikakhala ndi log of same number with base ndekuti imeneyo ndi 1 so what we need to do there uh, instead of writing log of a base a ndekuti panja pali 2 then here we- that's 1 minus uh, adawa awanso tapatsidwa from the question anatipatsa kuti log of c base a

minus uh, 0.4775 the answer is 1.5 uh, 225 basi pamenepo ndekuti mwalongosola imeneyo yacheka imeneyo zatheka basi tapanga evaluate adawa mwapanga evaluate

Uh, study 2, log of study 2 base A, 4 marks. It was question number 2 in 2006. So it ran just a matter of uh, applying logs, laws of logs. So ngati mwangoyambira pa, pa njira please kasakeni video yokhudzana ndi um, laws of logarithm komanso laws of indices i created a video for this so please kaisakeni pa facebook ilipo unique online classes malawi mutha kukaipeza komanso on my youtube channel muonere ndithu kuti muzizinjoya zinthuzi so let's proceed uh, chimene tipange um, tipanga apply laws of logarithm apa ndikuzapanganso apply laws of logarithm pamenepa chinanso pamenepa apa tipakonzenso ndiye chimene tipanga apo mm, here we have uh, two uh, then eh, log ndingoisiya mmene ilimo ndidzakonza kumapeto log of a base a then eh, plus 3 log of 1 base a then plus pamenepo ndikuti ikhala chani log of 2 power half napanga laws of indices 2 power half base 2 maona ya Ah, pamenepopo sali 2 chimodzimodzi uh, 2 power half napangapo zimenezi so watch a video yokhudzana ndi laws of indices so yeah and the next step um, is to move that half apite ku front of log so chimene tipange tikhala ndi 2 uh, log a base a plus 3 log of 1 base a then plus 2 then log of 2 base 2 pamenepo nde kuti ndamasula and china chimene tipange apapa nam ndikuyambani tsopano zathu zija apa log of same number that's one so we are putting the many one plus uh, this guy here log of one any log of one ansimakhala zero kaya ali mu base chani

here I think I made a mistake here should be half sorry should be half sorry eh, thupi la nyama limayiwala sorry sorry I'm very sorry Ah, sorry sorry sorry sorry sorry remember tinapanga 2 kuti apita that side half apita that side so it'll be half apanso ndi half

either of those nini masamu komano ndipepese nawo apa peti ndibwereze natopa sorry yeah um i think eh, uh, tipangeno chitsanzo chomaliza uh, chitsanzo chomaliza akunena kuti

we are adding so if what we are adding ndi kuti wo anataimusa so what we need to do uh, tilemba um, log of uh, xy um, base 5 is equal to adawawa ali ku front of log ndikuti amene anali power pamenepo so it will be uh, log of uh, q i mean q cube which is power 3 base 5 inakhala choncho basi tangotero nde kuti atani yayeka imene ndi step number 1

so um, ndikuti y ndi y will cancel remaining with x so tikhala ndi x is equal to apo ndikuti ndi q q cube over y which is similar to answer imene atipatsa from the question amangoti tingoonetsa yomwe yafanana nayo ndi chimene chili pamene pachi basi pamenepo ndikuti zatani zatheka ansa akupatsani kale angofuna mupanga apply so tikatengera ma step step number 1 step number 2 step number 3 that's the final answer bas 3 marks and i think uh, this uh, should be the end of uh, this video komano ndisangokusiyasiyani pakhale ka exercise ways so these are the exercises zimene mupange Uh, question number 20, 2006, we should uh, show that uh, M

um, qr squared answer ikakhale choncho mukasova sova ndakuwuzirani kale pomwe iyi akuwuziraninso ni kuti answer ikhale iyi so try to solve it muyesere muone kuti mukathera pati po komano uh, ndilekere pompa tithokoze kwambiri atimveni popanga sponsor this video komanso kuti mukwanitse kuonera zinthuzi